ka an lamɛn jamakulu fo kosɛbɛ vraiment an b'u fo yɛrɛ yɛrɛ k'u waleɲuman dɔn k'u barika da mɔgɔ minnu kɛlen bɛ ka u ka sogolaw nɔgɔya k'u ka sogolaw jɔ fɔlɔ ka an ka émission ninnu lamɛn ka an ka walada sanuma ninnu lamɛn euh, an b'u fo kosɛbɛ toujours an b'o de fɔ an balimaw ɲɛna ko sayidu ka euh, dɔgɔkun baro tɛ yan komi ala ko a ma ko fazakir inna zikra tanfaul muminin a b'o fɔ an ye kuranɛ sura bi duuru ni kelen de kɔnɔ aya bi duuru ni duuru ko muhamadu k'i ka hakili jigi kɛ ko hakili jigi bɛ muminw nafa o la an fana tɛ sɛgɛn o hakili jigi la an tɛ ɲinɛ o hakili jigi la an fari tɛ foni o hakili jigi la ɔ an bɛ ala deli ala ka hɛrɛ ka ye an ka jamana ye ala ka suma an bɛ ala yɛrɛ deli an kuntigi muhamadu a ka kisi ni nɛɛma kɛ muhamadu kan sallallahu taala alayhi wa sallam i ma ye ala y'a fɔ an ye suratu kalamu kɔnɔna na aya saba ni aya naani a bɛ ala kira ka bonya ani ala kira ka tanu ni ala kira jɔyɔrɔ yira anw hadamadenw na e min ye mumuni ye ɔ ni alahu taala yɛrɛ de filɛ ka kira kuma kan ka kira kuma kan sallallahu taala alayhi wa sallam k'a fɔ ko muhamadu ko sara bɛ e muhamadu ye ne alahu taala yɔrɔ sara min ni a tɛ kumaniya fewu ko wa inna laka la ajran ghayra mamnun muhammadu sara bɛ e muhammadu ye ne alahu taala yɔrɔ muhammadu sara min ti kumaniya dɛ muhammadu muhammadu e ye hɔrɔn de ye muhammadu e ye hɔrɔn ye muhammadu na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam muhammadu ko e ye hɔrɔn de ye muhammadu ko e jogo ka ɲi dɛ wa innaka la ala khuluqin azimin e muhammadu ko jogo ɲuman de b'i la e muhammadu la e ye hɔrɔn ye muhammadu muhammadu rasulullah ko e cɛ de muhammadu ko hasidiya t'i la bezɛnkɔniya t'i la ni ala yɛrɛ de ye ka muhammadu jɔyɔrɔ fɔ ne ni e ye a ko walaw kunta fazzan galizal qalbilan faddu min hawlik e a ko muhammadu ko n'o y'a sɔrɔ e ye mɔgɔ karagɛlɛn ye e muhammadu min filɛ nin ye walaw kunta muhamadu e min filɛ e muhamadu nin n'o y'a sɔrɔ e kɛra fazan mɔgɔ gɛlɛn fazan k'i tɛ mɔgɔ ka kuma mɛn fazan k'i kun birilen don dɛ e muhamadu min filɛ nin ye galizal kalbi k'i kɛra mɔgɔ dusukun gɛlɛn ye ko hasidiya b'i la bezɛnkɔniya b'i la ɲɛngoya b'i la i ti mɔgɔ ka hɛrɛ fɛ i ti mɔgɔ parilen jɔlen i t'a fɛ ko nin ye etajitigi ye muhamadu ko ni e tun bɛ ten lan faddu min hawlik i ka entourage min filɛ i kɛrɛfɛ i ka sahibaw la mamadu k'u tun bɛ taa k'i to yen ko mamadu ayi e ye hɔrɔn de ye e lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuranɛ sura bi saba ni saba aya mugan ni kelen e ko n'i bɛ boloda yɔrɔ ɲini ko ala kira ye boloda yɔrɔ ye ne ni e ye ni sayidu mankan ye mali kɔnɔ mali kun f'a kun sayidu lakodɔnna ka ban ni ala ka jɛ kɔni sayidu ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ko olu dɛngɛniyalen don ni kutubu samawiya ye ko yanni diɲɛ wuli cɛ olu mago tɛ se kitabu dilannenw ma bilen barokan dilannenw ko olu mago tɛ s'o ma sayidu ye sayidu ye mɔgɔ ye a bɛ fɔ mɔgɔ min na ko alqur'aniyuna ko kuranɛ dungew alqur'aniyuna ko qur'ane dungew mali la o dɔrɔn don kosɛbɛ mɛ a ka ca la seereya jɔnw seereya jɔnw de fɔlen don ko minnu seereyara ni kuranɛ ye k'a fɔ kuranɛ filɛ nin ye ko ɔn kuranɛ bɛ anw bɔ dɛ a bɛ fɔ olu de ma ko sahidu yaani asuhada kuraniyuna o tuma ko ala kira kɛra anw ye ladegelibaa ɲuman ala filɛ k'o fɔ ala kira ma ko muhamadu ko e muhamadu e ye hɔrɔn ye koyi o tuma seyidu a ye kɛ hɔrɔn ye mali silamɛw cɛ ni musow a ye kɛ hɔrɔn ye walahi nin ye daliba masa yɛrɛ de kan ye an kuntigi muhamadu ma nɛɛma ni kisi b'a ma ko muhamadu tɛ hasidi dɛ ko bezongonin tɛ a ko walaw kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik a ko ten ko mamadu n'a sɔrɔ i kun ye hasiri ye k'i kun ye mɔgɔ dusu gɛlɛn ye ko walayi i ka entourage min b'i kɛrɛfɛ k'u bɛɛ bɛ taa mɛ a ko fabima rahmatin minallahi linta lahum e ko mamadu k'i kana ɲinɛ dɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ i ye hɛrɛ min sɔrɔ ne ala fɛ i ye barika min sɔrɔ ne ala fɛ i ye kunnadiya ni nɛma min sɔrɔ ne ala fɛ o de kɛra sababu ye linta lahum i magayara i ka mɔgɔw ye koyi i ye koto u ta la k'u ka kumaw lamɛn mɛ a ko fa'afu anhum wastaghfir lahum nin bɛ kuranɛ sura saba de kɔnɔ aya kɛmɛ ni aya bi duuru ni kɔnɔntɔn nin aya in bɛ de kuranɛ sura saba ali imurana aya kɛmɛ ni aya bi duuru ni kɔnɔntɔn nin sɛbɛnnen bɛ yen mɛ a ko muhamadu ma ko fa'afu anhum muhamadu ko min kɛra i i n'i ka mɔgɔw cɛ ko tɛmɛ o kan a bɛ ka gazwatu eh, kira ka gazwatu uhudu janjo ma diya silamɛw la dɛ ɔ a filɛ ka kira k'a tanu ala kira ye magaya min kɛ k'u kunbɛn dɛ a bɛ ka ala kira tanu o de la ten mɛ karamɔgɔ bɛ nin kisa in don an ka babu to yen mɛ a bɛ ka ala kira de tanu a ko fa'afu anhum ala kira min kɛra ka tɛmɛ o banna parce que u y'i ka kumakan dɔw la sɔsɔ min bɔra la u yɛrɛ y'a ye o tuma mamadu ko o tɛmɛna wastaghfir lahum i ka ne ala taala deli i ka mɔgɔw ye min yafa u ma washawiruhum fil amri k'o tuma a ye ɲɔgɔnye kɛ i ka mɔgɔw wele rassemblement u k'u ta fɔ e k'i ta fɔ nin k'a ta fɔ ko bɛ ɲa cogo min na a b'o ta a bɛ baara kɛ n'o ye mɛ a ko fa'iza azamta fatawakkal ala allah n'a ye ɲɔgɔnyew kɛ ka ban ni a bɛnna min kan sa i b'o yira ne ala taala la o tuma mamadu k'i jigi kɛ ala ye dɛ o tuma sigikafɔ balimaw a y'a jija sigikafɔ la kosɛbɛ dutigi i b'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na i ni muso ni denw a ka ɲɔgɔn sigi ka fɔ balimaya duman balimaya mana kɛ cogo cogo baarakɛyɔrɔw la sigidaw la a ka to ka ɲɔgɔn sigi ka kuma e k'i ta fɔ dɛ ne ka n ta fɔ dɛ a ka ca la ni aw kɛra ɲumankɛla ala b'i fara aw kan k'aw jidi ala ka hɛrɛ k'an ye o muso an b'an porofite komi hali sisan yɛrɛ sigikafɔ bɛ an ka jamanatigi kura o bɛ an ka jamanatigi min bɛ yen ani maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛla la komi an tɛ politiki ko nin ɲɛdɔn kosɛbɛ mɛ an kɔni b'a dɔn a bɛ ka mɔgɔw bisimila o ka ɲi kosɛbɛ hali suratu sura fana b'o fɔ aya bi saba ni seegin ko i n'i ka mɔgɔw ka to ka arasanbileman kɛ nin b'a ta fɔ e b'i ta fɔ ko ni aw bɛnna min kan a ka ca la ala b'i fara aw kan mɛ an bɛ se ka dakuruya kelen min fɔ an ka jamanatigi ye dɛ ko nin ye sayidu mankan ye ko a k'a fɔ an ka jamanatigi ye koyi asimi koyita ko nin ye mali sayidu mankan ye ko k'a fɔ a ye komi anw tɛ a ka biro sɔrɔ dɛ ɔ anw bolo ka surun anw bolo ka surun an ka bolo tɛ se k'a ka da kɔnkɔn mɛ a bɛ nin fɔ a ye ko sayidu ko ten mali tɔgɔ la a ko ya ayuha lazina amanu sayidu ko ko ala ko ko k'a fɔ an ka jamanatigi ye a ko mɔgɔ minnu limaniyara dɛ e ka suratu ali imurana dayɛlɛ i bɛ aya kɛmɛ ni tan ni seegin filɛ suratu ali imurana aya kɛmɛ ni aya tan ni seegin ko k'a fɔ an ka jamanatigi ye jamanatigi dɔrɔn tɛ dɛ ɲɛmaa bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ i bɛ sanfɛ ni mɔgɔ bɛ e duguma de e de ka bisili bɛ hadamadenw kan e ka komandema de bɛ hadamadenw kan a bɛɛ mɛ hasatan komi an ka jamanatigi ni maliyɛn tɔw bɛ ka ɲɔgɔn ye ɔ an bɛ min fɔ a ye ala ye min fɔ an b'o de fɔ a ko ya ayuha lazina amanu aw mɔgɔ minnu kɛra limaniyabaga ye e b'a la ne b'a la jamanatigi yɛrɛ b'a la hasatan a ko la tatakhizu bitɔnatan du min dunikum la tatakhizu min dunikum bitɔnatan ɛ silamɛw ko aw kana kɛrɛfɛ mɛriw minɛ dɛ la tatakhizu aw kana minɛli kɛ bitɔnatan kɛrɛfɛ mɛriw la min dunikum ni aw ma kɛ aw dɔ ye ko aw kana mɔgɔ si minɛ k'o kɛ kɛrɛfɛ mɛriw ye ko nin ala ka laadilikan de dɛ ko aw kana mɔgɔ si minɛ k'o kɛ aw ka ko dɔ bolodayɔrɔ kuma fɔla ye duguduguninkan e ka mɔgɔ dɔ ɲini sipesiyaleman min tɛ i ka anturazi ye min tɛ i ka dannaya mɔgɔw ye dɛ k'a fɔ ko a bɛ ta a bɛ ta a bɛ ta nin kama de i b'a minɛ k'a kɛ kɛrɛfɛ mɛri ye kuma min bɛ i kan ni kun cɛ ko k'o fɔ a ye ko i kan'o kɛ dɛ min dunikum ko un i ka danaya tɛ mɔgɔ min kan i yɛrɛ dɔ tɛ min ye dɛ i ka sigi kɔnɔna i ka baarada kɔnɔna na dɛ i ka i ka entourage kɔnɔna na cɔyi ko min tɛ i yɛrɛ k'i kana kɛrɛfɛ mɛriw minɛ mɔgɔ wɛrɛ la min dunikum min t'i ka mɔgɔ ye ko i kana kɛ abada k'a fɔ ko i b'i ka ko dogolen fɔ o ye nin ye sayidu mankan ye dɛ la ya'lunakum ka da kan i bɛ mɔgɔ min minɛ k'o kɛ i ka kuma dogolen fɔbaga ye dɛ ko o tɛ foyi fɛ ni e ye dɛ la ya'lunakum i bɛ ka i ka dogodogonin kuma fɔ mɔgɔ min ye min t'i ka mɔgɔ ye dɛ ko o tɛ dɔwɛrɛ fɛ ni e jamanatigi ye dɛ khabalan fo k'i coron dɔrɔn khabalan k'i kɛ jugu sago ye khabalan ka sunɔgɔ tigɛ i la pewu khabalan ka i ka jɛ k'i bolo juru ye ko o de ye a ka laɲini ye k'o kɛ e kan o tuma kana mɔgɔ wɛrɛ minɛ k'o kɛ i ka secret fɔla ye dɛ waddu ma ko ka da kan olu mɔgɔ bɛ fɛn de ɲini anittum fɛn min bɛ se ka e coron anittum fɛn min bɛ se ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ e ɲɛ la anittum fɛn min bɛ se ka i ka jɛ k'i bolo juru ye ko u b'o de ɲini ni i ye ko wa ko tamasiyɛn dɔ b'a la n bɛna o f'i ye dɛ qad badatil baghdau min afwahihim k'i ka dɔn ko juguya fin yɛrɛ bangela u dala kumaw la ko o y'a tamasiyɛn dɔ ye i bɛ ka mɔgɔ min ta k'o k'i ka kɛrɛfɛ mɛri ye ko n bɛna sɔn dɔ f'i ye ka signalement dɔ fɔ i ye a kan dɛ ko o dɔ ye badatil baghdau min afwahihim k'i bɛ juguya fin de sɔrɔ a dala kumaw la a bɛ kuma min fɔ i b'a ye directement kuma nin bɛ e contre la walima directement e ka laɲini ye min ye kuma in bɛ o de nagari k'i bɛ o sɔrɔ a ka kuma fɔtaw la a ko wa ma tukhfa suduruhum akbar ko mais ko k'a f'i ye tuguni a bɛ ka min fɔ a da la dɛ ko min dogolen bɛ a dusukun kɔnɔ ko o ka bon ni a da la kuma fɔtɔla ye nin ala mankan ye kuranɛ suran fila aya kɛmɛ ni aya tan ni seegin ko k'o fɔ an ka ɲɛmaa ye ko qad bayyanna lakumul ayat in kuntum ta'qilun ko kuma ko wulibali fɔlen filɛ i ye dɛ ale allahu ta'ala filɛ ka a ka wulibali fɔ e ye i kun tɛ min dɔn k'o fɔ i ye la'allakum in kuntum ta'qilun ko kuma ko n'i ye hakilitigi ye dɛ ko wa k'i tɛ min dɔn k'o fɔlen filɛ i ye nin ye sayidu mankan ye dɛ nin ye sayidu mankan ye o tuma e ka na a aya mugan e ka na a aya kɛmɛ ni tan ni kɔnɔntɔn ani aya kɛmɛ ni aya mugan e k'o kalan ka fara nin kan ban i b'a dɔn min bɛ yen komi waati tɛ anw labɔ ɔ anw tɛ taa yen nin ye sayidu mankan ye ko ye soixante seize quarante neuf trente trois vingt sept 76 49 33 27 ala ka hɛrɛ k'an ye o tuma nin ye seyidu donkan ne kuma min b'u fɛ ladilikan min b'u fɛ k'u fɔ an ka jamanatigi ye o de ye nin ye o tuma ala an b'i deli ka an dɛmɛ yarabi ala an ka jamana ye k'a suma e ala fɔlɔ ye o layidu di anw ma kɔni i y'o fɔ an ye kuranɛ sura bi naani kɔnɔ aya bi duuru ni kelen i y'o layidu d'an ma k'a fɔ ko e ala yɛrɛ tigɛra a kan k'a fɔ i ka cidenw i bɛ n'i ka cidenw dɛmɛ ani mɔgɔ minnu limaniyara k'a fara i ka cidenw kan ko i bɛ u dɛmɛ diɲɛ kɔnɔ ko wa adamadenw bɛ wuli k'u jɔ don min na lahara ko i bɛ n'i ka ciden n'u ka u nɔfɛ mɔgɔw dɛmɛ o tuma ala rabana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ala an b'o ɲini i fɛ dɛ

ala an b'i deli su fɛ ala an b'i deli tile fɛ i ye kuranɛ dili min kɛ sayidu ma ala kana kuranɛ in bali sayidu la bilen u n'u ka zuriya bɛɛ yanni diɲɛ wuli cɛ ala ye ko k'an ye wa hab lana min ladunka rahmatan ala hinɛba min bɛ e ala fɛ ni o ye kuranɛ dɔnni ye dɛ ala an sɔn o la dɛ

mɛ e ka suratul kasasi filɛ bani i ka a aya bi seegin ni wɔɔrɔ filɛ k'a yira kuranɛ ye nɛɛma ye kuranɛ ye nɛɛma de kan kira ka kiraya ma dɔn ni kuranɛ tɛ walayi kira ka kiraya ma dɔn dɛ kuranɛ de y'a to kira ka kiraya dɔnna a ko muhamadu wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab e ala kira yɛrɛ tun ma sigi ni kitabutigiya ye kuranɛ in tigiya yɛrɛ muhamadu e yɛrɛ tun ma sigi n'a ye fewu illa rahmatan min rabbik e ka kuranɛ tigiya bɔra dalibaa masa de fɛ muhamadu e yɛrɛ tun ma sigi ni kuranɛ tigiya ye ne ala a diyara ne ala de ka e muhamadu kɛ kuranɛ tigi ye nɛɛma nɛɛma ka bɔ ne ala yɔrɔ k'a se i ma o tuma ala an fana bɛ o nɛɛma de ɲini i fɛ dɛ ala o kuranɛ min b'an bolo ala y'i ka sura ni aya dɔnni nɔgɔya sayidu ye ala i ko nɔgɔya ye ko ye mɛ ala b'a fɔ an ye suratu yunusa de kɔnɔ aya bi duuru ni seegin a ko f'u ye bifadlillahi wa birahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun sadakallahu alazim ala an bɛ nin de ɲini i fɛ ko wa kuranɛ in dɔnni dɛ sura ni aya ala an bɛ o de ɲini i fɛ ni ala ka kumakan ye ni ko mamadi k'a f'u ye ni ala ka fusamantiya ye ani ni ala ka hinɛ ye aa ko o tuma ni hadamaden bɛ nisɔndiya ni fɛn ye k'i bɛ nisɔndiya ni o de dɛ ni hadamaden bɛ nisɔndiya ni fɛn ye dɛ ala ka fusamantiya ni ala ka nɛɛma a ka hinɛ aa ko o de ye nisɔndiyakoba ye ko huwa khayrun mimma yajma'un wa o de ye fɛn ye dɛ ala ka fusamantiyaba ye n'o ye kuranɛ ye ala ka nɛɛmaba in o de ye kuranɛ ye dɛ ko kuranɛ dɔnni ni o kuranɛ tigiya dɛ ko walahi ko hɛrɛ min b'o la a bɛ ka min jɛrɛ ɲɔgɔn kan ko a hɛrɛ ɲɔgɔnna tɛ o la so ba kelen ke so ba kelen ka kɛ i bolo dugukolo in sanfɛ ka elimuru miliyɔn kelen k'i bolo dugukolo in sanfɛ mali bɛɛ ka kɛ i kelen ta ye dugukolo in sanfɛ dɛ mɛ ala ko ko sura ni aya nafa ni o barika ko o de hɛrɛ ka bon ni nin bɛɛ lajɛlen ye a bɛ nin fɔ an ye kuranɛ suran tan de kɔnɔ aya bi duuru ani aya seegin a ko kira yɛrɛ tun ma sigi ni kuranɛ ko ye dɛ a kɛra hinɛ ye ale ala yɛrɛ de fɛ ka kira kɛ kira ye ni kuranɛ ye i m'a ye a ko el muhtar mamadu ye kira suwanilen de ye o kosɔn a kama ko law kunta fazzan waliza alqalbi lan faddu min hawlik ala an b'o ɲini i fɛ ka sura ni aya di sayidu ma ala b'a fɔ an ye suratu yunusa kelen kɔnɔ i bɛ a aya bi duuru ani wolonfila filɛ a ko ya ayuha nasu kad jaatukum mawizatun min rabbikum e e hadamaden e nin e min kulo bɛ n kan na dɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko wajulikan nana e yɔrɔ la ka bɔ ala fɛ yen ko fura fana nana e yɔrɔ la ka bɔ ala fɛ yen min bɛ hasiriya ban i la pewu bɛsɛnkɔniya min bɛ dusukun kɔnɔna na dɛ hasiriya min bɛ dusukun kɔnɔna na dɛ ɲɛngoya min bɛ dusukun kɔnɔna na dɛ ko kuranɛ ye o fura de ye k'o ban i la pewu n'i kɛra kuranɛtigi ye nin ye wulibali ko ye bilahi dɔnni dɔ bɛ yen n'i y'o sɔrɔ hasiriya bi ban i la pewu nin kuranɛ aya bɛ o de sabati a ko wahudan ko kuranɛ ye kanda de ye fana e tɛ min dɔn a b'i bila o sira kan i ka ko kan ka kɛ cogo min na ko kuranɛ in b'i bila o sira de ka minɛ o de ye huda ye ko kuranɛ ye kanda de ye wa rahmatan kuranɛ ye hinɛ ye tuguni lilmu'minin lilmu'minin ala danayabagaw dɛ ko kuranɛ ye kanda ye olu ma kuranɛ ye nɛɛma ye olu ma nin kumakan belebeleba in bɛ fɔ an ye kuranɛ kɔnɔna na nin kumakanba in bɛ fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ko an ka kana de don ni an ka karamɔgɔw ko ko kuranɛ walawalalen tɛ ko an ka kana bɛ kuranɛ kɔnɔ olu ko ko ayi ko an ka kana t'a kɔnɔ ko min bɛ kuranɛ kɔnɔ ko a walawalalen tɛ ala filɛ k'a fɔ an ye ko kuranɛ walawalalen don anw ye walakad jiinahum bi kitabin fasalnahu ala ilmin ko ale ala taala nana ni kuranɛ ye k'a di aw ma ka kitabu di aw ma ko ale ala taala yɛrɛ de ye kitabu in walawala a ka alaya dɔnni na ko kana de bɛ kuranɛ in kɔnɔ hinɛ de bɛ kuranɛ in kɔnɔ limaniya jɔnw ye kuranɛ sura wolonfila aya bi duuru ni fila nin sɛbɛnnen bɛ yen ko ale y'a walawala k'a ban pewu aw de ye a b'o kuma kelen fana fɔ kuranɛ sura wɔɔrɔ kɔnɔ aya kɛmɛ n'aya tan ni ko kuranɛ ko mufasalan ko kuranɛ mufasalan a walawalalen don ka ban pewu o suratu hudu kelen fana kɔnɔ dɛ suratu hudu kuranɛ suran tan ni kelen aya fɔlɔ fɔlɔ ko ale alahu taala ye kitabu di aw ma ko a walawalalen don ka ban pewu e ka kuranɛ suran tan ni wɔɔrɔ filɛ bani i bɛ a aya bi seegin kɔnɔntɔn filɛ ko kuranɛ in nana di e de ma ko tibyanan li kulli shay'in fɛn o fɛn e hadamaden bɛ min dɔn i tɛ min dɔn dɛ ko kuranɛ de kelen don k'o bɛɛ walawala k'a ban pewu kuranɛ suran tan ni wolonfila e ka aya tan ni fila filɛ ko wa kulla shay'in fassalnahu tafsilan fɛn o fɛn fɛn o fɛn kullu shay'in fɛn o fɛn ale alahu taala y'a walawala k'a ban pewu nin kuranɛ in kɔnɔna na a ko ma farratna fil kitabi min shay'in kuranɛ suran wɔɔrɔ aya bi saba ni seegin kuranɛ suran wɔɔrɔ aya bi saba ani aya seegin nin kumakan ɲumanba in nin kumakan ɲumanba in kuranɛ suran wɔɔrɔ aya bi saba ni seegin ko ale eh, ale ma tɛmɛ foyi kan kuranɛ kɔnɔna na a y'a bɛɛ bila kuranɛ kɔnɔ a y'a ka kumakan duman kumakan duman kumakan barikalen kumakan cɛɲi kumakan sarama di anw ma a b'o de to yen ka taa kuma wɛrɛw ta e kuranɛkalanna ni hadisakalanna kelen don de kelen tɛ wallahi billahi kuranɛ kalan ni hadisa kalan kelen t'u ye fiyewu mɔgɔ min bɛ kuranɛ kalan ka a ka kiiri bɔ kuranɛ kɔnɔ k'i nɔrɔ kuranɛ na dɛ i n'a fɔ kuranɛ yɛrɛ y'o fɔ an ye ala yɛrɛ y'o fɔ an ye ko an ka nɔrɔ kuranɛ na mɔgɔ minnu nɔrɔlen bɛ kuranɛ la dɛ ani mɔgɔ min bɛ figihu kalan ka bukari kalan ka musilimu kalan n ko ala yɛrɛ tɛ sɔn ka kuranɛ dɔnni di e ma fewu a ko daraba allahu masalan rajulan fihi shuraka hadisa kalanna ani kuranɛ kalanna e ka nin lamɛn dalibaa masa bɛna kuma min fɔ bani e ka kuranɛ suran bi saba ni seegin filɛ i ka a aya mugan ni kɔnɔntɔn n balima aw bɛ sabali dɔɔnin tuma dɔ la n'i ye an ka karamɔgɔ ka kumakan mɛn kuranɛ la n ko i sigilen bɛ sa de kuwa bilahi karamɔgɔ b'a fɔ ko kuranɛ ma walawala ala ko a walawalala u ko a ma walawala n ko i sigilen i bɛ sa de walima ni kuranɛ aya ninnu ma ninnu ye kuranɛ de kɔnɔ wa e ka suratu zumar filɛ e ka a aya mugan ni kɔnɔntɔn filɛ daraba allahu masalan rajulan ko alahu taala ye cɛ dɔ jɔ i ɲɛna ka guleke bɔ a la sisan a bɛna misaliya dɔ ta cɛ in na e ɲɛna k'i k'a lamɛn daraba allahu masalan ala ye e, misaliya dɔ kɛ sisan rajulan a bɛ cɛ dɔ jɔ i ɲɛna sisan ka misaliya dɔ ko n ka n ko ko gasi o cɛ in ɲɛna fihi o cɛ in dɛ fihi shuraka'u o cɛ in ko jɛɲɔgɔn camanba de bɛ o cɛ in na dɛ mutashakisuna jɛɲɔgɔn minnu ka hakilina tɛ kelen jɛɲɔgɔn minnu taafan tɛ kelen jɛɲɔgɔn minnu tɛ ɲɔgɔn dɔn jɛɲɔgɔn minnu bɛ ɲɔgɔn tan kosɛbɛ dɛ minnu b'a fɔ a ka fin dɔ b'a fɔ a ka jɛ dɛ ko o cɛ in misaliya dɛ ko jɛɲɔgɔn bɛ o cɛ in na ko jɛɲɔgɔn camanba de b'a la minnu taafanw tɛ kelen ko a b'o o cɛ misaliya f'i ye bɔn a bɛna cɛ wɛrɛ fana yir'i la k'o fana misaliya filɛ a ko wa rajulan salaman li rajulin ko cɛ dɔ fana filɛ nin dɛ ko o kisilen don cɛ kelen pe de ye hali yastawiyani masalan ko ɛsike i bɛ se ka o fila suma wa cɛ kelen filɛ a kelen pe de filɛ wa ale kisilen don teri kelen pe de cɛ kelen pe dɔrɔn pe de bɛ ale bolo ko o tuma o tigilamɔgɔ ni mɔgɔ min ni teri miliyɔn kelen b'a la teri minnu taafan tɛ kelen ye dɔ b'a fɔ a ka fin dɔ b'a fɔ a ka jɛ ko ɛseke olu fila bɛ se ka suma ɲɔgɔn fɛ wa hali yastawiyani masalan k'o tɛ se ka suma ɲɔgɔn fɛ dɛ olu tɛ se ka suma o tɛ suma n'a ye olu tɛ se ka suma. ala ka hɛrɛ kan yɛrɛ a bɛ o misaliya de fana d'i ma suratu ibrahima kɔnɔ aya mugan naani e ala bɛna kumaba dɔ de fɔ ye a ko alam tara e min kulo bɛ ne mankan na ko ne ko e m'a ye wa kaifa ko cogo jumɛn na o tuma e m'a ye cogo jumɛn na daraba allahu masalan ala ye misaliya dɔ da sisan o misaliya in ye min ye dɛ kalimatan ko kumakan dɔ a bɛna kumakan dɔ misaliya dɔ d'i ma sisan tayibatan o kumakan ye kumakan ɲuman de ye kuwa tayibatan kumakan tare tare tayibatan kumakan tilennen tayibatan kumakan sabatilen dɛ o tuma e m'a ye k'o fɔ ala bɛna o misaliya de gosi i la kumakan dɔ la wa ko o kumakan ye kumakan kɛnɛmanba de y'a jɔlen bɛ n'a yɛrɛ ko o kumakan in misaliya bɛ dɛ ka shajaratin tayibatin ko o kumakan in misaliya bɛ i n'a fɔ yiriju sanuman dɔ asuluha saabitun ko o yirisun in laseli sabatilen don dɛ ko kumakan ɲuman in ko o bɛ i n'a fɔ yiriju ɲuman ko o yiriju in lasali dɛ lili minnu b'a la dɛ a bɔrɔ yɛrɛ sabatilen don wa faruuha fi sama e wa a yiri in bolofara bolofaraw bɛ sanfɛla de la o bɛ sanfɛ o bɛ e ni san cɛ kuwa a bɛ ka o de misaliya dɔ f'i ye kuranɛtigi ni hadisatigi kuranɛ kalanna ni hadisa kalanna kuranɛ kumakan ni hadisa kumakan dɛ a bɛ k'olu le da e yɛrɛ ɲɛkɔrɔ k'i k'i kunkɔrɔta i k'u bila balansi kɔnɔ i k'a filɛ ko o yiri nin lasili yɛrɛ yɛrɛ bɔra sanfɛla la yiri nin lasili ee sari a lili ko ani a lasili a bɔra yɛrɛ yɛrɛ sabatilen de don wa faruha fi samai wa yiri in bolofaraw dɛ a bolofara bolofara bolofaraw bɛ sanfɛ o bɛ e ni sanfɛla de cɛ minɛ a b'o de fɔ ko wa jaala kalimata lazina kafaru asufula wa kalimatullahi hiya al-ulya a bɛ nin fɔ suratu tawbatu de kɔnɔ minɛ ni ne ma fili aya bi naani ma ye ko ala taala ka kumakan bɛɛ kɔrɔtalen don a kɔrɔtalen don e kunna kuwa sari a bɛ e ni sanfɛla cɛ ala ka kumakan a filɛ k'o de fɔ ka o misaliya de d'i ma sisan mɛ a ko tuuti ukulaha kulla hinin wa o yiriju min filɛ a filɛ ko misaliya min f'i ye dɛ ko o yiriju in bɛ a den de suru wagati bɛɛ tilema ko t'a la samiya ko t'a la funteni ko t'a la san nana wo ale yiri in bɛ den san ma na wo ale yiri in bɛ den a mago tɛ tilema na a mago tɛ nɛnɛ na a mago tɛ fubonda la foyi kulla hinin wagati bɛɛ lajɛlen ale yiri in bɛ den bi izni rabbiha ni a ma ka jɛn ye wa yadribu llahu lamsala linnasi laallahum yatazakkarun ko e min tɛ ko dɔn dɛ ale ala bɛ nin misaliya da i ɲɛkɔrɔ i k'a filɛ a ka ca la n'i ye nin filɛ i bɛna i kunkɔrɔta a ka ca la n'i ye nin filɛ i bɛna i kun kɔrɔta ko e k'o filɛ ba nin yiriju in bɛ degere min na e k'o degere filɛ bɔn a bɛna nin ye kumakan dɔ fɔ o nɔfɛ sisan komi a ye kumakan ɲuman fɔ k'a yiriju ɲuman fɔ ka o misaliya f'i ye sisan a ko wa masalu kalimatin xabisatin he ko kumakan cɔrɔkɔlen ko kumakan tolilen kumakan min n'a kasa bɛ bɔ kumakan min jasilen don kumakan min ni a folo bɛ bɔ dɛ kasajaratin xabisatin o bɛ i n'a fɔ yiriju tolilen yiriju tɔrɔlen yiri yiriju cɔrɔkɔlen yiriju fankelen jalen ujutusat ko o gengenen de don o cɛrilen de don min fawqil ardi dugukolo fan dɔw fɛ o yiriju tolilen in dɛ o kumakan tolilen kasa bɔlen in dɛ ko o ye yiriju de yiriju min xabisatin ni a fana tolilen don a kasa bɔlen don xabisatu yɛrɛ bamanankan yɛrɛ ne t'a dɔn minnu n b'a fɛ k'a fɔ cogo min na sari ko mana juguya ka cɛjuguya ka ka a kɛ ko marantan ye ka kɛ ko tolilen ye ko fililen ye dɛ o de ye habisatu ye i m'a ye a ko jɛnɛyakɛla musoman ni jɛnɛyakɛla cɛman de ka di ɲɔgɔn ma a b'o fɔ an ye suratu nuru de kɔnɔ aya mugan ni duuru mugan ni wɔɔrɔ a y'a fɔ yen ko elhabisatu ko tolilen jɛnɛyakɛla muso sunguruba tolilen dɛ sunguruba min bɛ a ka tafe yaala a b'a yaala su fɛ a b'a yaala tile fɛ bɔn o de ye habisatu ye ni fɛn min tolila k'a cɔrɔkɔ k'a danga k'a mafiɲɛya o de ye habisatu ye mɛ a y'o suma ni sunguruba de ye ko ni mɔgɔ min ye sunguruba ye jɛnɛyakɛla dɛ jɛnɛyakɛla a bɛ fɔ nɔ ko elhabisatu ko tolilen cɛman dɛ e, tolilen musoman dɛ lil habisina o bɛ di cɛ kamalenba fana ma cɛ jɛnɛyakɛla cɛ tolilen cɛ nɔgɔlen min b'a muso to so kɔnɔ ka taa jɛnɛya kɛ dɛ ko o ye habisu de ye kuwa fɛn bɛɛ lajɛlen ka ɲi ni fɛn min ye o de ye habisu ye fɛn n'i ye fɛn tolilen tolilenw bila min tolilen don n'a bɛɛ dɛ o de ye habisu ye ko jɛnɛyakɛla sunguruba tolilen ni o kan ka di kamalenba tolilen de ma wal habisuna ko kamalenba tolilen nɔgɔlen

aya dɔ de b'a kun bɔ ko fo i k'ale fɔ n'i ye kuranɛ dayɛlɛ aya dɔ b'a kun bɔ k'i fo i k'ale fɔ bɔn a bɛ taa n'i ye de a ka taa n'i ye n'i ma segin a b'i ka walanda yɛrɛ bɔ i bolo yɛrɛ ko e k'a filɛ ko jɛnɛyakɛla azani ko jɛnɛyakɛla la yankihu illa zaniya tan ko furu ti k'o ma dɛ jɛnɛyakɛla muso de bɛ furu o ma kuwa wallahi mun ne ala ka kuma de suratu nuri aya saba aya saba aya naani u bɛ aya duuru a sɛbɛnnen bɛ yen azani la yankihu illa zaniyatan kurana sura mugan ni naani ka daminɛ aya saba naani duuru aya nin sɛbɛnnen bɛ e ka kurana dayɛlɛ sɛbɛnnen bɛ yen ko jɛnɛyakɛla cɛman ti di foyi ma fo jɛnɛyakɛla muso walima filankafo walima jɛnɛyakɛla musoman de ko a tɛ furu maa si ma ko fo jɛnɛyakɛla cɛman ko wa hurrima zalika ala almu'min ko maa mu'minin mm ko o ye haramu ye i ma dɛ ko mɛ e ka sanu ko e kana i ka sira bila ka don jɛnɛya kɛla ka sira kan e kana sɔn jɛnɛya ma koyi jɛnɛya ye kojuguba de mɛ e ka an ka e, furusiri yɔrɔw filɛ bani meri ni mɔgɔ min sɔmi ka ja e ka meri filɛ san kɔnɔ furu min bɛ sa walahi walahi san kɔnɔ furu min bɛ sa an ka meri la dɛ a bɛɛ ye jɛnɛya furu de ye ka muso ta ka jɛnɛya san duuru ka muso ta ka jɛnɛya san tan bilahi ne yɛrɛ y'a ye ka muso jɛnɛya fo san tan k'o furu ɔ ala y'o fɔ ko hurrima zalika alal mu'minina ko ka muso ta ka jɛnɛya san kelen ka jɛnɛya san fila k'o jɛnɛya san saba san duuru i b'a jɛnɛya don o don ɛɛ o furu bɛ se ka mɛn cogo di ala yɛrɛ tɛ sɔn o ka mɛn o parce que o ye tolilen dilen tolilen ma o ma foyi tɛ bɔ o kɔnɔ ni tolilen tɛ ala ko alam tara ila lezina badalu ni'matallahi kufran ko i m'a ye ala ye nɛɛma kɛ dɔw ye u ye ala sara ni fitiriwaleya ye ala bɛ hɛrɛ kɛ ka ɲɛ fila d'i ma i bɛ taa sunguruba ta n'o ye ala bɛ hɛrɛ k'i ye ka sen fila d'i ma i bɛ taa sunguruba ɲini n'o ye ala bɛ hɛrɛ k'i ye ka ka kɛnɛya d'i ma i bɛ taa sunguruba ɲini ni o ye ala ye hɛrɛ k'i ye k'i ye ala sara tɔɔrɔ la wa ahallu qawmahum daral bawar ayo o ye kuma wɛrɛ mais ni ala ye hɛrɛ k'i ye kana ala fitiriwaleya dɛ ayi kana sɔn ka jɛnɛya kɛ walahi kodiwari ne sera an ka karamɔgɔcɛ dɔ ma n ko a ka dugawu kɛ n ko n b'a fɛ ka taa taama sira la n ko n ka taama sira gɛlɛyara a ko n denkɛ bɛ min f'i ɲɛna ko ni jɛnɛya y'a yɛrɛ n'i la ko i kana sɔn ka jɛnɛya kɛ fewu nin t'an ka babu ye o mais kuranɛ de bɛ ka taa n'an ye a ko ni jɛnɛya y'a yɛrɛ n'i la cogo o cogo k'i kana sɔn ka jɛnɛya kɛ fewu o tuma ala k'an kisi jɛnɛya ma ya rabi ala k'an kisi jɛnɛya ma ee ala k'an ka limaniyaw jidi ko ye ala k'an ka limaniyaw jidi o tuma ala b'o de fɔ ko alikabisatu ko tolilen don i m'a ye a filɛ k'o de fɔ ko yiriju tolilen don kumakan cɔrɔkɔlen kumakan cɔrɔkɔlen i b'o dɔn min i b'a dɔn min ye a ko ujtusat min fawqil ard o kumakan tolilen de jɛnsɛnnen don an ka misiri kɔnɔnaw na o kumakan tolilen de kumakan kasabɔlen de bɛ an ka denkun kɛyɔrɔ la an ka subonyɔrɔ la o kumakan tolilen de bɛ fɔ yen an ka ɲɔgɔnye kɛyɔrɔ la o kumakan tolilenw de bɛ fɔ yen k'a sɔrɔ ala ko ko kumakan ɲuman ye o ye ala ka kumakan de sanfɛ mais a ko ko o kumakan nin yɛrɛkɛlen don dugukolo fan dɔw de fɛ ee ala k'an kisi kumakan tolilen fɔli ma ala ka kumakan de ye nin kuranɛ suran tan ani naani aya mugan ni naani mugan ni duuru mugan ni wɔɔrɔ nin sɛbɛnnen bɛ yen ala ko yusabitu llahu lezina amanu bil qawli sabiti e nin ye tiɲɛ e ka na a aya mugan ni wolonwula ko ale ala taala yɛrɛ de bɛ limaniya jɔnw sabati ni kumakan sabatilen diɲɛ kɔnɔ ko ani lahara jɔ don fɔlɔ o de kosɔn sayidu filɛ n'i ko bukariw dɔrɔn n'i b'a fɛ ka u ka fa yɛrɛ de wuli minɛ a fɔ ko bukari y'a fɔ ta k'u to u ka walanda kɔnɔ bilayi i b'u ka fa de wuli n'i ko sayidu ma ko bukari ta dɔrɔn ayi a b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ o tuma an bɛ ala fo a barika sayidu a barika a barika a barika an bɛ ala fo kosɛbɛ o tuma an bɛ min fɔ an ka dɔnni mɔgɔw ye dɔrɔn u ka segin ka don ni mɔgɔw ye kuranɛ kɔnɔ kɔ i n'a fɔ ala yɛrɛ ye min ɲini u fɛ ala yɛrɛ min ɲini u fɛ u ka don ni mɔgɔ ye kuranɛ kɔnɔ n'u ma don ni kuranɛ kɔnɔ a man ɲi dɛ ala ka nin dɔnnibaga in d'i ma ka nin jɔyɔrɔba in d'i ma ka nin bonya in d'i ma e ka o falen ala fitiriwaleya la wa ahallu qawmahum daral bawar kuranɛ suran tan ni naani e ka a aya mugan ni seegin filɛ ko i ma mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ye ala ka nɛɛma falen fitiriwaleya la o dɔrɔn tɛ dɛ wa ahallu qawmahum u ye dagali kɛ u ka mɔgɔw ye dɛ daral bawari tasiɲɛ so u ye o daga u ye parce que n'i ma ala ka kuma fɔ dɔrɔn n'i ye kuma fɛn o fɛn fɔ i ye a halaki kɔ o kosɔn ala ko an ma kuranɛ suran wɔɔrɔ aya bi wolonwula to fazakir bihi an tubisala nafsun bima kasabat ko tuma n'i bɛ kuma hadamadenw fɛ dɔrɔn kuranɛ kumakan fɔ a ye pour que a kana halaki o de filɛ tan o tuma n'i ma kuranɛ kumakan fɔ mɔgɔw ye dɛ i b'u halaki de ka jahanama so de yiriwa ka bila u ɲɛ ko jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar i m'a ye ko jahanama u bɛ don o de kɔnɔ yɔrɔ sabatilen jugu dan o ye jahanama ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi jahanama ma o kosɔn ni sayidu y'a ye k'a fɔ an balimaw bɛ ka détourner walima kisɛ tɛ ka fɔ an balimaw ye a bɛ sayidu tɔɔrɔ ala ko wa ja'alu lillahi andadan ɛ n ko nin ala ka kuma de ye kuranɛ suran tan ani naani aya bi saba wa ja'alu lillahi andadan wa u tilala ka sinaw kɛ ala la tun liyudillu an sabili mun kama ka hadamadenw bɔ ala ka sira kan kuranɛ suran tan ani naani aya bi saba wa ja'alu lillahi andadan nin ye karamɔgɔw de ye nin ye waajulikɛlaw de ye nin y'ala ka mɔgɔbaw de ye tan nin cogo la ni ala filɛ ka u kibaruya fɔ an ye ko ahallu qawmahum daral bawar u ka mɔgɔw u ye jahanama de daga u ye o kɔrɔ kumakan min bɛ taa ni hadamaden ye jahanama kɔnɔ dɛ ɔ u bɛ k'o de gengen u ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ sa o kan ten ka taa jahanama kɔnɔ ten ala filɛ k'o de fɔ an ye ko wa ja'alu lillahi andadan u ye sina kɛ ala la ko mun kama de li yudillu an sabilihi pour que u bɛ hadamadenw bɔ ala ka sira kan a amma an balimaw fo yɛrɛ kuma jara mɛ kuranɛ b'i ta de kuranɛ b'i sama ka taa n'i ye eh, ala ka hɛrɛ k'an ye a to an ka don an ka walanda kɔnɔ ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an yurumuw yafa yarabi ala ka an sabati an ka jamana in ala k'a suma an ka jamana in ala k'a suma mɛ ala y'a fɔ an ye kuranɛ suran tan wolonfila kɔnɔ aya seegin dɛ ko a se bɛ ala ye an ka jamana in ale k'a suma ko mɛ ko n'an seginna an kɔ ale ala bɛ se k'a fɔ ko jɛnɛyakɛla ka jɛnɛya dabila n balimaw ko jɛnɛyakɛla ka jɛnɛya dabila jɛnɛya yɛrɛ ɲɔgɔn kojugu yɛrɛ tɛ dugukolo sanfɛ minɛ bilayi jɛnɛya kuranɛ aya dɔ bɛ ala bɛ jɛnɛya ni mɔgɔ faga ni filankafo de kɛ daraja kelen kuranɛ aya kelen kuranɛ aya nin de bɔra kɔnɔ an ka taa an ka darisi kɔnɔna na kɔmi an bɛ seli baabu de kɔnɔna na an b'a fɔ a ye seli yɛrɛ ye kalite saba de ye fɔlɔ su kan seli bɛ yen ala deli seli bɛ yen ani biri ka wuli seli su kan seli ye min ye i n'a fɔ kuranɛ suran kɔnɔntɔn b'a fɔ an ye cogo min na aya bi seegin ani aya naani a ko ala kira yɛrɛ ma wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan nafigu fɛn o fɛn bɛ e muhamadu nɔfɛ ni a kelen o kelen fatura ko muhamadu ko i kana sel'a su kan dɛ wala taqum ala qabrihi o tuma hali a kaburu kana taa jɔ a kan k'i bɛ dugawu kɛ muhamadu ko i kana o kɛ innahum ko ka da ka mɔgɔ minnu i filɛ ka seli u su kan ou bien i b'a fɛ ka jɔ u kaburu kan dɛ ko ka da ka muhamadu kana sel'a kan dɛ mun kama kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ko nafigu don nafiguya dɔrɔn tɛ dɛ u fitiriwaleyara e muhamadu ni ala taala ye ani wa matu wa hum fasiqun u sara k'u to tiɲɛni kan o tuma k'u to tiɲɛni kan mɔgɔ o mɔgɔ k'a ta kunu fo bi fo sini alimami o alimami walima ɲɛmaa o ɲɛmaa mɔgɔ o mɔgɔ n'a dɔnnen don ni walejugukɛla ye k'a fɔ ko jahanamaden don jogojugu b'a la o tuma ala filɛ k'a fɔ ala kira yɛrɛ ko a kana seli su kan ko k'a da kan ko tiɲɛnikɛlaw don o ye seli dɔ ye ni o bɛ faamu bon o seli fana ala b'o o de fɔ an ɲɛna ko o tigilamɔgɔ ninnu ko wala tujibuka amwaluhum wala wa awladuhum innama yuridu allahu an yu'azzibahum biha fi dunya a fɔra mɔgɔ min yirila nin ye ko i kana sel'a su kan hali aw yɛrɛ fɛ yan ni mɔgɔba dɔ sara ko wari b'a bolo sanu b'a bolo jama b'a nɔfɛ jigiya b'a nɔfɛ k'a sɔrɔ walejugukɛla don ko k'a da hali ni o tigilamɔgɔ don ko i kana sel'a su kan abada ko k'a da kan wari min b'a bolo dɛ ale ala o taala bɛ ɲangata doubler ni wari in de ye quoi wa tazhaqa anfusuhum ka tila ka u ni halaki wa hum kafirun k'a sɔrɔ u kafirlama de sara o kosɔn hali ni mɔgɔba don ale ala ye e, yiriwali kɛ a ye dɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ a bɛ se k'a ka janamaso fɛrɛ cogo min na a wari fɛ o tuma i bɛ selili min kɛ su kan ko mɔgɔ min tɛ su dun ye mɔgɔ min tɛ waleɲumandɔn ye ko mɔgɔ kana seli o su kan o ye seli ye mais o seli bɛ kɛ cogo min na a b'o fɔ an ye kuranɛ sura kɔnɔntɔn kɔnɔ aya bi seegin ko i bɛ isitigifaru de k'a ye n'i jɔra su kan k'i bɛ seli a kan i bɛ kuranɛ ye o de fɔ an ɲɛna dɛ kuranɛ sura kɔnɔntɔn aya bi seegin ko o seli cogo i b'o kɛ cogo min na dɛ i bɛ isitigifaru de k'a kan parce que ala fɛ k'a fɔ ko in istaghfir lahum yafa deli u ye dɛ

i b'i jɔli min k'a kan i b'i ala de deli a ye o ala deli bɛ kuranɛ sura tan naani de kɔnɔ aya bi naani ani aya kelen i bɛ dugawu min kɛ su ye i jɔlen su kan k'i bɛ sel'a kan dɛ ala filɛ ka e de kala la i bɛ jɔli min kɛ k'i ala de deli a ye ala ka yafa su ma ala ka yafa e ma a ka yafa e bangebaaw ma a ka yafa muminiw ma fɛsɛfɛsɛli don kuranɛ sura tan ani naani aya bi naani kelen o tuma o ye su kan seli kɛcogoya de ye quoi rabbana ghfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab ala yafa ne gawusu yɛrɛ ma fɔlɔ i ka yafa n fa ni n ba ma parce que lahara man nɔgɔ sani ne k'a fɔ ala ka yafa e ma lahara a man nɔgɔ ala y'a fɔ ye ko lahara gorobalen don dɛ o tuma ala yafa ne yɛrɛ ma fɔlɔ ne yɛrɛ ma tila fɔlɔ yafa ne ma fɔlɔ ala i ka yafa n fa ni n ba o tuma muminu min fana filɛ nin ye bi fo lahara jɔ don muminu fɛn o fɛn bɛ ala i ka yafa bɛɛ lajɛlen ma yawma yaqumul hisab don min na ni hadamadenw wulila fɛsɛfɛsɛli la ala yafa ma o tuma ni ala ye o duwawu minɛ sa o de ye soronadonni ye sisan ala bɛ o duwawu minɛ su ye a b'a fɔ ko i ka mɔgɔw ye duwawu k'i ye wa n sɔnna o tuma n y'i bila yɔrɔ an tɛmɛna soronadon babu kan an tɛ don yan ni o ye babu ye yɔrɔ a bɛ k'a faamu sisan o tuma o ye su kan seli nin seli kelen ye salatu duwa ala deli duwawu o ye seli filanan ye ala deli duwawu kɔrɔ ni mɔgɔ ye wale ɲuman k'i ye parce que a b'o fɔ ala kira de ye a ko khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum nin seli de mɛ biri ka wuli seli tɛ nin seli de k'a fɔ k'i bɛ takibiratul ihramu tɛ nin seli kɔnɔ mɛ nin seli de seli jumɛn ala nin k'a ye ala nin kɛ dɛ ala nin kɛ dɛ ala nin kɛ dɛ ala filɛ k'o de fɔ ala kira nɛɛma ni kisi b'a ma ko jaka ninnu mana d'i ma ko ala kira minɛli kɛ silamɛw ka bolo nafolo la sadakati la dɛ mun kama i b'u sanuya n'a ye paseke ni i ka wari minɛna a b'i lasanuya de k'i jurumu yafa i n'a fɔ an ka warada minnu tɛmɛn'o la ka tɛmɛ wa tuzakkihim a bɛ tila k'i ni fana sanuya tuguni n'a ye wari minɛ i la k'a bila ala ka sira kan o tuma o wari minɛli e la dɛ o bɛ kɛ sababu ye ka e sanuya ani ka e jɛ pasi pasi pasi o tuma wa salli alayhim ɔ n'i ye wari minɛ sisan ni wari dir'i ma sisan o tuma i bɛ dugawu kɛ u ye i bɛ seli u kan i bɛ dugawu kɛ u ye ko ka da kan e ka seli bɛ kɛ u ma basigi ye o kɔrɔ hali ni mɔgɔ ye ɲumanya k'i ye tigilamɔgɔ bɛ dugawu min k'i ye ala k'o dugawu nin tɛ bin a filɛ k'o de fɔ tan kɔmi a b'a fɔ kira ye ka e kalan dɛ k'a fɔ ko hali ni kira ni u nana ɲumanya k'i ye o tuma dugawu kɛ u ye paseke i ka dugawu nin a tɛ bin o tuma ni mɔgɔ ye wale ɲuman k'i ye dɔrɔn a bɛ wajibiya e fana ye i ka ala deli a ye a ka sɔrɔ fɛnw na i bɛ ala deli a ye a ka jɔrɔnafɛnw na paseke ala filɛ k'o fɔ ye ko inna salataka sakanun lahum ko ka d'a kan e bɛ seli min kɛ u ye dɛ aa ko o ye basigi ye wa siga fana t'a la a bɛ kɛ u ma basigi ye o tuma ala ka an basigi ɔ yɔrɔ nin seli lahalaya fila fɔlen ka ban ala b'a fɔ an ye ɛɛ suratu tɔwbatu de kɔnɔ parce que n ye min fɔ nin ye sisan nɔ ko a ka sarakati minɛ u la o bɛ bɛn suratu tɔwbatu ma aya kɛmɛ ni aya saba a sɛbɛnnen bɛ yen aya kɛmɛ ani aya saba n'i y'i ka kuranɛ dayɛlɛ ɔ i b'a sɛbɛnnen sɔrɔ yen o tuma an ka na aya kɛmɛ ni aya naani alam ya'lamu anna allaha huwa yaqbalu tawbatu an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat ko tuma an m'a dɔn k'a fɔ ale allahu taala bɛ tubi de minɛ a ka jɔn na wa a bɛ sarakati fana minɛ ko ale ala yɛrɛ bɛ sarakati minɛ i b'o dɔn wa n'i ye wari di fantan ma dɔrɔn i y'a di ala yɛrɛ de ma o kuma de fɔtɔla filɛ n'i ye sarakati bɔ ka di ala ka dafɛn dɔ ma ko n ye hɛrɛ kɛ n ka jɔn ye a ye hɛrɛ kɛ n ka jɔn wɛrɛ ye o ka bon ala bolo kosɛbɛ o tuma n ye hɛrɛ kɛ n ka jɔn ye ala tɛ tɔ si to la ni jɔn ye hɛrɛ kɛ jɔn wɛrɛ ye o tuma a filɛ k'o de fɔ o tuma an m'a dɔn k'a fɔ ale ala bɛ seginkɔ minɛ seginkɔtigi ye wa a ka jɔnw na wa ya'khudhu as-sadaqat ala yɛrɛ de bɛ sarakatiw minɛ i y'a da fantan tɛgɛ i y'a da ala tɛgɛ ala yɛrɛ de bɛ filɛ k'a fɔ an ye kuranɛ sura kɔnɔntɔn aya kɛmɛ naani nɛni wa anna allah tawwabun rahim i k'a dɔn ko ala taala ye tuubiba masa ye wa hinɛ masa don ɔ yɔrɔ seli faamuna sisan sukan seli ɲɛdɔnna ni mɔgɔ ye wale ɲuman k'i ye i bɛ dugawu min k'a ye o fana seli de ɔ a faamuna o tuma sa an ka babu yɛrɛ ye min ye o ye biri ka wuli seli ye ala ka hɛrɛ k'an ye ya rabbi ala k'an bɛɛ sabati o tuma an bɛ na biri ka wuli seli de kɔnɔ sisan ala b'a fɔ an suratu taha kɔnɔ aya tan naani a ko innani ana allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li zikri ɔ o salatu an bɛna o de kama sisan k'i k'a dɔn ale de ye ala ye kunun ale de ye ala ye bi wa ale de ye ala ye bada bada o tuma an ka ale ala bato dɛ ko wa an ka seli jɔ ale ala kosumali kama an ka seli jɔ ale ala kosumali kama o tuma an ka ale ala bato o tuma an b'o kɛ cogo di bɔn o tuma ko n'i b'a fɛ ka seli fɔlɔ sisan an bɛna don selikɛ biri ka wuli seli de kɔnɔna na sisan ko tuma ni e b'a fɛ ka selifana seli an ka selifana ta sisan ni mɔgɔ min b'a fɛ ka selifana seli ala ko suratul maida kɔnɔ fɔlɔ k'i ka seliji ta fɔlɔ a ko ya ayyuha allazina amanu idza qumtum ila salati ko n'i wulila k'i bɛ seli n'i wulila seli kama dɔrɔn fa ghsilu wujuhakum o ni seliji de fɔtɔla ye nin fana y'a dama babu ye mais an tɛ taa yen seulement k'a yir'i la i ka seliji ta dɔrɔn fa ghsilu wujuhakum o tuma n'i bɛ seliji ta i ka i ɲɛ ko wa aydiyakum ila almarafiq i k'i tɛgɛ ko ka na i nɔngɔnkuru la wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn i k'i kunkolo masaya ka i sen fana masaya ka na senkuru la y'a ko y'a masaya ka susa kala nin ala ka kumakan de ɔ ne seliji tacogo fɔlen ye nin ye kuranɛ ka seliji de dɛ hmm, ala ko ale tɛ ɲinɛ ale tɛ fili ala ma maga da la a ma maga tulo la a ma maga nun na ah, a ye da fɔ kuranɛ aya caman ka nun fɔ ka tulo fɔ mɛ a ko n'i b'a fɛ ka wuli ka seli dɔrɔn k'i ka seliji ta o tuma i b'a ta cogo jumɛn na ko i bɛ i ɲɛ ko ka i bolo ko ka na nɔngɔnkuru la ka kunkolo masaya ka sen ko ka na senkuru la nin de ye seliji tacogoya ye wa nin ye ala ka kiri de ye koyi ni bukari y'i da don na dɔrɔn il y a problème ayi eh, bukari tɛ ayi u ka sɛbɛn fɛn don bukari tɛ nin fɔ ayi u kɛlen bɛ ka bukari ka ala ɲɛ siranya fɔ an ye cogo min na bukari tɛ nin contraire fɔ walima ka dɔ fara nin kan a tɛ kun bukari la a tɛ sɔn a la n'a ka ala ɲɛ siranya fɔra cogo min na ko tuma ko n'i bɛ seliji ta k'o tuma i b'a kɛ tan bɔn a bɛ wajibiya an kan fana an ka seliji tiɲɛfɛn fana fɔ an tɛmɛtɔla bɛ seliji tiɲɛfɛn fɔ ɔ ala b'a fɔ an ye seliji tiɲɛfɛn na sa nin ye ala ka kiri de koyi nin ni waajuli tɛ kelen ye dɛ ko seliji tiɲɛfɛn a bɛɛ ye aya kelen in de ye seli tiɲɛfɛn a b'a fɔ suratu nisayi de kɔnɔ aya bi naani ani aya saba ko wa in kuntum junuban fattahharu mɛ ko ni janaba nɔgɔ b'i la ko seliji t'o ɲɛ dɛ ko fɔ i ka janaba ko ka bɔ i la wa in kuntum marda wa ni bana bɛ aw dɔ la ni aw dɔ ye banabaatɔ ye sa aw ala safarin walima ni aw dɔ bɛ taama sira kan aw jaa ahadun minkum min alghaiti walima ni aw dɔ la kelen bɔra ɲɛgɛn na sisan seliji kɔfɛ aw lamastumun nisaa walima a ye muso maga ɲɔgɔnya est-ce que kuma in bɛ faamu ɔ ninnu nalen la i kɔfɛ falam tajidu maan o la e ma ji sɔrɔ sisan ɔ a bɛna a babo f'i ye k'i ka tayamumu ta a ko ni mɔgɔ min seliji b'i la k'i tɛ seliji la walima i bɛ taama sira fɛ sisan walima i ma ji sɔrɔ tayamumu bɛ se ka ta mɛ a ko seliji tiɲɛnen kɔrɔ kɔfɛ seliji tiɲɛnen kɔrɔ kɔfɛ ɔ mun de bɛ seliji tiɲɛ a filɛ k'o fɔ a ko aw ja ahadun minkum min al-ghaiti walima ni aw dɔla kelen bɔra ɲɛgɛn na ɲɛgɛn na mun de bɛ yen sira fila dɔla kelen ka baara de bɛ ɲɛgɛn na o tuma seliji talen kɔrɔ kɔ ni sira fila dɔla kelen ye baara kɛ seliji tiɲɛna aw lamastumun nisa walima n'i ye muso maga ɲɔgɔnya k'a ɲini ka maga muso la o de ko don walima n'i y'o kɛ ka seliji to i la k'o tuma ko seliji tiɲɛna kalas seliji tiɲɛ sababu filɛ sira fila dɔ la kelen ni fiɲɛ bɔra sira fila dɔ la kelen ka baara ka kɛ dɔrɔn seliji tiɲɛna walima n'i ye muso maga ɲɔgɔnya seliji tiɲɛna a banna mɛ an yɛrɛ y'a kalan an ka mukadimatiw kɔnɔ k'a kalan akadari kɔnɔ k'a kalan irisala kɔnɔ k'a kalan figu kitabu nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko ni i tɛgɛ fura magara i ɲɛmana na cɛ ko o ye seliji tiɲɛnen ye ɔn ko diinɛ ye e ta ye kɛ awɔ diinɛ ye e ta ye i b'i ka kiri ɲagami ala ka kiri la i bɛ ala sɔrɔ i ɲɛ ye bɔn ala filɛ k'o de fɔ an ye k'o tuma ni seli tara ka ban sa nin de bɛ seliji tiɲɛ bɔn o tuma ni seliji tiɲɛna sisan nɔ falam tajidu ma'an o tuma e ma ji sɔrɔ sisan seliji tiɲɛna o tuma ko fatayammamu sa'idan tayyiban o tuma i ka yɔrɔ ɲɛnama dɔ ɲini yɔrɔ jɛlen dɔ i ka tayamumu kɛ famsahu bi wujuhikum o tuma o tayamumu i b'i tɛgɛ da duguma sa k'i ɲɛda masaha wa aydikum minhu i tɛgɛ dalen min kɛ duguma la i b'i ɲɛda masaya n'o ye ka i bolo fila masaya n'o ye yɔrɔ a faamuyana ni seli tiɲɛna ka sɔrɔ i ma ji sɔrɔ o tuma i bɛ tayamumu ta o tuma tayamumu bɛ ta cogo jumɛn na i bɛ yɔrɔ sanuman dɔ ɲini dɔrɔn k'i tɛgɛ d'a kan ɔ n'i y'i tɛgɛ d'a kan sa o tuma i b'i ɲɛda masa dɔrɔn k'i tɛgɛ fura masaya nin seliji tacogo ye tayamumu baabu kan yɔrɔ o kɔni faamuna kosɛbɛ kosɛbɛ ala ko ma yuridullahu liyajala alaykum min harajin ale ala t'a fɛ ka doni di doni da anw kun ale ala t'o fɛ walakin yuridu li yutahhirakum wa li yutimma ni'matahu alaykum ko dɔwɛrɛ tɛ ale ala b'a fɛ ka anw lasanuya dɔrɔn ka a ka nɛɛma in dumi an kan badabada an ni ale ala bɛ ɲɔgɔn fɛ badabada ko a kun y'o dɔrɔn pe de k'a fɔ ko ni i ma seliji sɔrɔ i ma ji sɔrɔ k'o ma k'i kamana bɛ gan ayi ko kamanagan tɛ yen dɛ k'i tɛgɛ da duguma dɔrɔn i k'i ɲɛ masaya i ka i bolo fura masaya ko kun wɛrɛ t'a la dɛ ko puruke an ni ale ala bɛ to ɲɔgɔn fɛ ani ale ala bɛ a ka nɛɛma suuru anw kan bada bada ɔ nin ala kira ka kuma de ye dɛ ko ala ye nin de fɔ ale ye kuranɛ kɔnɔ ala kira ye nin de fɔ ko ala ye nin de fɔ ale ye kuranɛ kɔnɔ wa nin de sɛbɛnnen don kuranɛ kɔnɔ ala kira ma dɔ wɛrɛ fɔ ni nin tɛ dɛ ala kira ye nin de fɔ kuranɛ kɔnɔ a tɛ tila ka taa a fɔ yɔrɔ wɛrɛ la ko tan a ko ala kira ko ko ala ye nin de fɔ ale ye ko k'o fɔ ne ni e ye kalas o suratu nisayi kelen kɔnɔ aya mugan ni seegin ala b'a fɔ yuridu llahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifan ko kun wɛrɛ t'a la dɛ ale ala bɛ taala b'a fɛ ka fɛgɛyali de kɛ anw ye dɔrɔn a t'a fɛ ka anw tɔɔrɔ kuwa aw bɛ fɛ ko ma yuridu llahu liyaj'ala alaykum min harajin a filɛ k'o de fɔ an ye ale ala yɛrɛ de y'a fɛ ka fɛgɛyali kɛ anw kan sisan ko parce que hadamaden lafulen don kosɛbɛ k'o ye hadamaden yɛrɛ dacogo ye

ala ka kiri fila kɔrɔ un kodɔnbaliw ka kiriw de ka di a ye wa wa man ahsanu min allahi hukman o tuma e bɛ kirila jumɛn dɔn min ka kiri bɛ ala ka kiri sanfɛ ala ko k'i bɛ seliji ta tan un ko bugɔli ko k'i da muuri ko k'i nun ko siɲɛ saba k'i da ko siɲɛ saba k'i ɲɛ ko siɲɛ saba k'i tulo ko siɲɛ saba o tuma kodɔnbaliw ka kiri de ka di aw ye ka tɛmɛ ala ka kiri kan wa kuranɛ sura duuru aya bi duuru o tuma e bɛ mɔgɔ dɔn mɔgɔ min ka kiri bɛ daliba masa ka kiri sanfɛ wa li qawmin yuqinun dɛngɛnɛyabaa ala bɛ kuma na dɛngɛnɛyabaa de fɛ dɛ o tuma seliji faamuna sisan o kosɔn n ko n'an sera min ma babu min ma an tɛ taa ka segin dɛ an b'o ta k'a yɛrɛkɛ ka bɔ yen ɔ ala ka faamuko ɲuman d'an ma seliji babu banna sisan o tuma seliko bɛ kɛ cogo jumɛn na an bɛ ŋaniya de siri sisan o ŋaniya i bɛna suratu yunusa kɔnɔ aya bi wɔɔrɔ ni aya kelen suratu yunusa o ye ŋaniya ye i ye seliji ta ka basa bɔ i bɛna lansara seli ɔ ŋaniya sirila parce que ala ko ten ko wa ma takunu fi sha'anin ko hadamaden i tɛ kɛ lahalaya foyi la wa ma tatlu minhu min qur'an ko kuranɛ min b'i bolo k'i tɛ gafe kelen kalan kɔnɔ wala ta'maluna min amalin wa e tɛ baara foyi waleya illa kunna alaykum shuhudan fo ni ala ka kɛ aw ma seere ye deja ale ala b'a kalama ka ban n'i wulila dɔrɔn k'i bɛ seli ta dɔrɔn o de ye ŋaniya sirilen ye ka ban n'i wulila k'i bɛ seli ta dɔrɔn ɔ deja e de b'a fɛ ka ji kɛ seli daga la ka ban k'o b'a bɔ ala ko ko ale y'a seere k'a fɔ i bɛna seli ko tuma min na i b'i bolo don fɛn o fɛn la ale ala y'a seere ye k'o tuma i k'a dɔn ko sankolo kɔnɔ fɛn ni dugumakolo fɛn ko a tɛ yɔrɔ ma janya ala la dɛ ko misikala zarati ɲɔgɔnna min ka bon ni misikala zarati ye min tɛ misikala zarati yɛrɛ bɔ fɛn ko o tɛ dogo ala la sankolo ni dugukolo kɔnɔ dɛ wa o sɛbɛnnen don ala ka kitabuba in kɔnɔna na a bɛ nin fɔ an ye kuranɛ sura tan nin kɔnɔ aya bi wɔɔrɔ ani aya kelen o tuma ŋaniya sɔrɔla sisan o la an bɛna kɔrɔn de ɲini sisan kɔrɔn an bɛna kɔrɔn de ɲini parce que kuranɛ b'a fɔ an ye wa min haisu kharajta fawalli wajhaka shatra almasjidil haram kuranɛ sura fila aya kɛmɛ ni bi naani ani kɔnɔntɔn aya kɛmɛ ni bi duuru a b'a fɔ a fila bɛɛ la ko selila e de ko don e min tulo bɛ an na ko waati o waati n'i wulila k'i bɛ seli dɛ k'i ka kɔrɔn ɲini k'i ɲɛsin beitul haramu ma n'o o ye alikaba fanfɛla la k'i ka alikaba fanfɛla ɲini ka i ɲɛsin o ma o tɛmɛ kuranɛ aya wɛrɛw bɛ yen an bɛna o nɔfɛ an ma se olu ma fɔlɔ o tuma n'i ye kɔrɔn ɲini sisan nɔ an bɛna seli de daminɛ sisan o tuma ala b'a f'i ye n'i ye kɔrɔn sɔrɔ sisan fakhla' na'alayka i bɛna kuranɛ sura mugan in filɛ i bɛ aya tan ni fila filɛ a bɛ ka nabila musa ani ala bɛ ɲɔgɔn rencontrer minkɛni ala y'a fɔ musa ye kuranɛ sura mugan kɔnɔ aya tan ni fila ko nabila musa ka sabara bɔ a ko ikhla' na'alayka innaka bil wadil muqaddasi tuwa nabila musa sabara min b'i sen na o bɔ i ni ne ala bɛna ɲɔgɔn rencontrer o tuma seli la a bɛ ɲini i fɛ fɔlɔ n'e b'a fɛ ka seli kɛ dalibaa masa ye k'i ka sabara bɔ kɔrɔn sɔrɔlen kɔfɛ ala ka hɛrɛ ka ɲi bon sabara bɔra sisan i ye kɔrɔn ye k'i jɔ sisan e bɛna seli ala ko de

i b'o fɔ k'o fɔ k'o fɔ n'o kɛra o bɛ mɔgɔ dusukun basigi k'i dusukun ma fantiya i ni ala de bɛna ɲɔgɔn rencontrer f'i ka ala majamu fɔlɔ ka ala majamu ka ala majamu ka ala majamu ka ala majamu o de ye wazakara isma rabbihi a ye ala majamu ka a ma kofɔ fasalla a selila

k'a yira ala e de ye ala ye tigi wɛrɛ tɛ ni e ala tɛ jɛɲɔgɔn t'i la i ka foyi la wa e tɛ ɲɛmɔgɔ ye k'a fɔ ko i kɔmandelen don walima i ye nin kɛ a ɲɛna i ye nin kɛ a ma ɲa o masa tɛ e ye dɛ e ala jɔlen bɛ n'i yɛrɛ ye i jɔlen bɛ n'i ka dafɛn ye walam yakun lahu waliyun mina zuli ɲɛmaa jaasilen tɛ ala la dɛ c'est-à-dire o kɔrɔ n'i ye ko dɔ kɛ mɔgɔ min b'i jalaki k'a fɔ i ye nin kɛ o ma ɲa ko o tɛ ala la wa kabiruhu i ka ala bonya bila takbiran bonya bila dan na ni o ye alahu akbar o tuma an donna laansara selili kɔnɔ sisan o ala b'a ɲin'an fɛ suratul ankabutu de kɔnɔ aya bi naani ani aya duuru parce que a b'a fɔ ko n'i bɛ seli i bɛ seli jɔ ni basigi ye an bɛ na dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni a ko utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa akimi salata hɛn i b'a dɔn k'a fɔ ko bugari ko tɛ tiɲɛ ye yan dɛ e yɛrɛ de b'o dɔn yan a ko k'o tuma n'i ye takibiratul ihrami fili alahu akbar k'o tuma utlu ma uhiya ilayka minal kitabi ala kira min wahayura ka na i ma kuranɛ in kɔnɔ i bɛ o de kalan ne wa akimi salata ka seli jɔ

o ala ko an masa ko mani ko allahu akbaru ko min wahayura ka na e ma dɛ ala kira k'i ka kalan kɛ o de la i ka seli jɔ n'a ye n'o ye kuranɛ kalankan ye ko ka d'a kan inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ko ka d'a kan seli min fɔra a k'a kɛ seli n'i y'a matarafa ko seli b'i bɔ wale jugu kɛ ni kɔnko kɛ la wala zikrullahi akbar ko ala kusumani de ka bon dɛ wallahu ya'lamu ma tasna'un hadamaden bɛ waleya min kɛ e bɛ baara min kɛ ɲuman ni juguman na ko ale ala b'a dɔn o tuma an ye seli jɔ sisan nɔ ɔ o la a ko min wahayura an ka kuranɛ kɔnɔna na ko an ka seli jɔ ni o de ye o de la a b'o fɔ an ye kuranɛ suran tan ani duuru kɔnɔ aya bi seegin ni wolonfila sisan wa laqad ataynaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim ale ala taala ye wolonfila di anw ma an ka taga segi la n'i ye kuranɛ suran bɛɛ lajɛlen filɛ aya wolonfila na o ye fatiha dɔrɔn de kuranɛ bɛɛ kuranɛ sura min ye wolonfila ye o ye suratul fatiha dɔrɔn pe de ye o tuma ko fatiha min dir'i ma ko wolonfila dir'i ma minal mathani i ka fila filaw la wal qur'anal azim ani kuranɛba o min dir'i ma dɛ ɔ n'i ye wolonfila in kalan i bɛ kuranɛba kalan kuranɛba dɔwɛrɛ tɛ dɛ

ni min nɔgɔyara e ma kuranɛ kɔnɔ k'i k'o de kalan ko ka seli jɔ ni o ye o tuma i ye fatiha kalan sisan ka dɔ fara fatiha kan o tuma alhamdulillahi waati y'an bila ni ala taala sɔnna ma an bɛna walanda min kɛ an b'an jija ka a tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ o kɔnɔ an tɛ sira fara ka taa yɔrɔ si ni ala sɔnna ma ni an y'a daminɛ ni o walanda ye an b'a tan ka yɛrɛ ka fo k'a ban pewu ni ala ka jɛn ye ni ala ye si di an ma o tuma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ko ala ka hɛrɛ k'an ye kuranɛ dilen kɔrɔ kɔ an ma ala i kan kana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan